Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekele m ụnụ aha m bụ nwaada Ugochi Nwosu dịka unu si wee mara abụ m nwaada Igbo na-akwalite asụsụ nakwa omenala Igbo maka ọdịmma anyị maka ọdịmma ndị Igbo niile ya mere m ji wee sị na m ga-agbalịsi ike na-akwado asụsụ m nakwa omenala Igbo ihe m chọrọ ịgwa ụnụ n'ụbọchị taa bụ ka m kọwara ụnụ usoro na omenala esi alụ nwaanyị n'ala Igbo anaghị anọkata pụta sị na ị ga-alụ nwaanyị n'ala Igbo anaghị anaghị alụ nwaanyị n'ala Igbo anyhow ya bụ anaghị eme ya otu ọbụla o si wee masị gị e nwere usoro nakwa omenala eji alụ nwaanyị n'ala Igbo ngwa gee ntị ka m kọwara gị ọfụma mgbe nwoke na-achọ ịlụ nwaanyị chọtara nwaanyị ọ ga-alụ ya na nke nwaanyị ekwekọrịta na ha ga-alụ onwe ha ihe izizi a ga-ebu ụzọ eme bụ ihe a na-akpọ ịjụ ese ezinụlọ nke nwoke ga-eje jụwa ese gbasara nke nwaanyị otu ahụ ka ọ dịkwa n'ebe ezinụlọ nke nwaanyị nọ ha ga-aga na-ajụ ese gbasara ezinụlọ nke nwoke ihe kpatara eji ajụ ese bụ nke mbụ ka a mara ma ezinụlọ ha a na-afụta ihe ọjọọ dịka ịgwọ ọgwụ ịta amụsụ maọbụ ime ihe ọjọọ i- in fact ka a mara ma ha na-arụ arụrụala nke abụọ ka a mara ma ha bụ osu n- ma ha bụ ohu maọbụ ndị achụpụrụ achụpụ n'obodo nke atọ ka a mara ma osi ọ dị n'ọbara ha ya ihe eji achọpụta ihe ekwe ajụ ese n'ala igbo tupu alụọ nwaanyị bụ ka achọpụta anyị ajụ ese nyochaa ọfụma mara ma ezinụlọ ha na-achọ ije alụ nwaanyị ma enwere ihe ọjọọ si n'obodo si na ezinụlọ ha ha apụta ka a mara ma ezinụlọ ahụ awụkwa ezigbo ezinụlọ nwa ha nwoke maọbụ nwa ha nwaanyị kwesịrị ịlụ nwaanyị Ya mere ịjụ ese ji wee bụrụ ihe dị oke mkpa na ekwesịrị ị na-eme tupu alụọ di na nwunye. Mana eleziri m anya n'ụwa kịta wee chọpụta na ndị na-alụzi di na nwunye anaghịzi eji ike ajụ ese, ha anaghịzi ajụ ese dịka o si wee kwesị mana ị tụlekwanụ ya n'ụzọ nke ọzọ ị ga-aghọta ebe ha na-aga. Ya bụ ị na-ajụ ese, hie asaa n'anya. were ire gị gụọ eze gị ọnụ ka ihe ọ bụrụ na ajụchaa ese mana enweghị akụkọ ọjọọ ọbụla a nụrụ gbasara ezinụlọ abụọ ndị a ihe ọzọ na-esote ya bụ ịkụ aka n'ụzọ ịkụ aka n'ụzọ bụ ime ka ezinụlọ nke nwaanyị mara ihe ezinụlọ nke nwoke bu n'obi ịkụ aka n'ụzọ bụ ije izizi ezinụlọ nke nwoke na-eje na be nke nwaanyị iji wee gwa ha ebumnobi ha n'ebe nwa ha nwaanyị nọ mana dịka ndị Igbo si wee na-atụ n'ilu wee kwuo sị anaghị agba aka ahụ nwata eze ya mere anaghị agba aka akụ aka n'ụzọ Ya mere, ezinụlọ nke nwoke ga-eburu nkwụ elu nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ wee jee na be nke nwaanyị iji wee gwa ezinụlọ ha ebumnobi ha ji were bịa. Ọ bụrụ na ha garusie, nna mụ nwa ga-anabata ha ofuma, sụọrọ ha ọjị dịka onye ọbụla si wee mara n'ala Igbo na ịsụ ọjị bụ ụzọ e si anabata ndị ọbịa. Ya mere, ọ ga-anabata ha ofuma. ezinụlọ nke nwoke ga-abịazi gwazie ha ebumnobi ha nwere gbasara nwa ha nwaanyị na e nwere ụdara ọma ha hụrụ ha chọrọ ịbịa aghọrọ ehe nna mụ nwa ga-akpọpụta nwa ya nwaanyị jụọ ya ma o nwere mmasị ịlụ nwoke a a ga-asị ee maka na ụka a kpara akpa iji isi ka eji ekwe ya oge ha kwu- ha oge ha bịachara iju oge ha bịachara ịkụ aka n'ụzọ chọọ ịla nke nwaanyị ga-eburu ite mmanya soro ha lawa ihe a na-akpọ n'of- n'obodo ụfọdụ ihe a na-akpọ ya bụ isela ite ihe kwe eme nke a bụ ka nke nwaanyị were mara otu ndị be nke nwoke si eme ka o jee i- ụfọdụ na-akpọ ya ile ala ka o jee lee ala ka o jee mara ebe a na-alụ ya ka o jee mara otu obodo ha dị ya mere ọ ga-eji buru mmanya buru ite mmanya ahụ were s- were soro ha lawa ya bụ isela ite maọbụ ije ele ala nke nwaanyị a na-alụ alụ ga-eje lee ala marakwanụ otu ndị obodo ha si eme ya bụ ndị obodo ọ chọrọ ije ije ije di na ya si eme ọ ga-ewetu anya ala liruo anya ala mara otu ha si eme nne di ya ga-ejikwana ohere ahụ lerukwenye lerukwenye ya mana onwe ya bụ nwaanyị anya ya bụ nwunye nwa ya ọ ga-eji ohere ahụ leruo ya anya marakwanụ otu o si eme ọ ga-ejikwa ohere ahụ wee nwalee ya ka ọ mara ma ụkwụ esikwara ya ike n'ije di ọ na-achọ ije ka ọ mara ma o nwekwere akọ na uche dịka ọ nwere ike nye ya nnukwu ji zụta azụ na ihe ndị ọzọ eji esi nri bunye ya sị ya sie ọ bụrụ na ọ bụ onye na- na-enweghị akọ na uche ọ ga-eburu ha niile sinye n'ọkụ ozugbo ori otu mgbe mana ọ bụrụ na ọ bụ nwa maara ihe ofuma ofuma ọ ga-eweretụ ụfọdụ sie dosakwanụ ụfọdụ maka mbọsị ọzọ ọ bụ ụdịrị ihe a ka ụfọdụ nne di na-ele iji wee nwalee ma onwe- onye nwa ha nwoke chọrọ ịlụ ma ụkwụ esikwere ya ike n'ala ma o nwekwere akọ na uche ọ bụ ihe ndị a ka a na-enyochasị tupu e jee ije di ya mere ụmụ agbọghọbịa na-achọ ije ije di ga-eje lee ala marakwanụ ihe ndị obodo ha ihe ndị obodo di ya na-eme ndị di ya ga-ejikwanụ ohere ahụ wee lerukwere ya anya nwa na onwe ya bịara abịa ilere ha ala jichikwa ohere ahụ wee lerukwere ya anya makwanụ otu o si eme mgbe ọ ga-ala ndị ikwu na ibe di ya ga-azụtara ya ihe onyinye dị iche iche a ga-ejikwa mmanya wee dulaa ya daalụnụ nke ọma n'ige ntị chebirizienụ agba nke abụọ ya aka m bụkwa nwaada ugochi nwosu